D'éirigh bainisteoir aitheanta Bhaile Mhic Gonair, Darragh O'Sullivan as a ról mar bhainisteoir an geimhreadh seo caite agus beidh mionúirí an chontae faoina chúram i 2026. Tá iarbhainisteoir Loch Garman agus Cill Dara, Jason Ryan anois ar an stiúir agus is beag athrú atá tagtha ar chúrsaí dos na seaimpíní aon uair déag as a chéile. Bheadh Jason Ryan diongbháilte cur lena dtréimhse buacach ach an éireodh le De La Salle teacht ar shlí leis na seaimpíní a chloí? Mac Dara Mac Donncha a thug an tráchtaireacht. Maidir le na curaidh, 11 chraobh buaite acu, lánchúilín uaidh, Ian Kenny, ach seachas sin, mórán na hainmneacha céanna a bhí acu, beidh Eoin Connolly ag imirt sna tosaithe in áit Pauric Mahony. Tá go leor taithí ag cosantóirí De La Salle, John O'Brien, cúl báire na sinsear, Conor Keane agus Daniel Lawlor ag imirt le foireann fé 20 chontae, Jake Dillon agus Jack Fagan, taithí acu siúd chomh maith. Beidh siad ag brath ar Reuben Halloran agus ar Jack Twomey agus ar Thomas Douglas chun tosaigh. Bheadh maith teacht taobh thiar na páirce as an ghrian taitneamh anois agus é an ceithre shéasúr de atá rá. Seo do Adam Farrell anois. Caithfidh Andy oiread tríocha giorra tosaithe, seans ag Adam giorra deag aomair go mbonn. Buaite go deas aige. De La Salle chun cinn. Tá siadsan ag imirt leis an gcóir. Jason Ryan ar ndóigh. Bainisteoir. Casadh amach anseo anois Mikey Mahoney ar ais go Harry Ruddle, fear an chúil cháiliúil a bhuaigh Craobh na hÉireann dóibh ach tá sé in ann cúilíní a scóráil chomh maith. Dó dó. Mahoney anois trasna Mikey. Trasna fada le Kevin. Kevin ag cúlú siar le spás a chruthú dó féin agus í buailte ard, buailte cruinn aige. Níl ach dhá chúilín eatarthu anois. Reuben Halloran, meas tú? Is minic ar chúl, tá an ghaoth an-láidir. Cloiseann sibh an ghaoth chomh maith. Tá sí tite amach as a lámh Kevin Moran ar aghaidh anseo. Faighte ag Brian Cunningham. Seans cúl ag De La Salle. Brian Cunningham a d'aimsigh. Níor rug cosantóir ar an sliotar agus d'íoc sé go daor as, breathnaigh arís, thit sí amach as a lámh, Kevin Moran le smeach beag, Cunningham a ghoid, Cunningham a bháigh. Anois seo, Mahony arís chuig Peter Hogan, ó pas álainn isteach ag Peter Hogan, isteach go dtí Kevin Mahony, oibrithe go deas ag Peter Hogan arís, chruthaigh sé seans, Níor glacadh é agus anois glacann sé féin an seans. An scór. Seán O'Brien sa obair a deineadh ag De La Salle anseo. Can't sé scúpa suas sa taobh. Agus obair ansin ag Kevin Moran, trí phas deas anois tá an seans ag Thomas Douglas, Thomas Douglas, amuigh ar dheis, Thomas Douglas thar an trasnán, cothrom arís.

Bhí sé beagáinín scaoilte leis an gcamán. Má tá cárta buí spáinte agat, caithfidh tú a bheith thar a bheith cúramach. Anois, céard is féidir le Seán O'Brien a dhéanamh anseo? Tá sí i bhfad amach ach tá an ghaoth ag cuidiú leis. Tá sé seo in ann buillí saora fada a bhualadh. Fan go bhfeicfidh muid. Tá sí ard. Tá sí fada. Agus tá sí cruinn! Beidh De La Salle chun cinn anseo. John Mullane ansin chun muid a bhreathnú. Straois beag ar a aghaidh. Feicfidh muid an mbeidh ag an deireadh. Thomas Douglas ag teacht anseo. Anois tá Ruben Halloran taobh leis. Tá sí faighte ag Ruben anois. Ruben ag gearradh isteach. Tá spás ag Ruben agus Ruben thar an trasnán. Dhá chúilín anois d'fharasbarr ag De La Salle. Tá Cormac McCann tugtha isteach ag leath ama. An-ruathar ag Cormac. Tá sí fós aige. Bhfuil sí caillte aige? Faighte ar ais anois, faighte ar ais ag Thomas Douglas anois, Thomas Douglas, tíreach dá chumann, Tonto a thugann siad air, Tonto thar an trasnán, ceithre chúilín idir na foirne anois. Pas deas anois as an spás, deirtear ag Cormac McCann, tá sé ag éalú ansin agus Cormac McCann á bualadh ard agus an gcreidfeá cé go bhfuil siad in aghaidh na gaoithe, tá cúig chúilín d'fharasbarr anois ag De La Salle. Seilbh faighte ag Paddy Leavey, Paddy duine de na himreoirí is fearr atá acu i mbliana, sa gcraobh. Paddy i bhfad amach. Níl cáil na scór ar Paddy ach diabhal rud mícheart leis an iarracht sin. An-iarracht. Ciceáilte amach anseo anois. Seilbh faighte ag Mikey Mahony, Mikey Mahony cóngarach don taobhlíne, tá sí sin buailte ard. Ah sin scór den scoth ag Mikey Mahony. Agus anois níl ach cúilín amháin idir na foirne. Jack Twomey ag tabhairt faoi. Bhí sé an-chóngarach don taobhlíne, bhí sé faoi bhrú, an-scór ag an ógánach. Cinnte buailte isteach. Seilbh faighte. Kevin Mahony, bhí sé ag iarraidh éalú, tá triúr timpeall air, beidh sé sásta leis an gcúilín, curtha thar an trasnán ag Seán O'Brien. An chéad scór eile an-tábhachtach agus cinniúnach anseo, an féidir? Faighte anseo ag Daniel Lawlor. Ó, blocáilte sin ag Pauric Mahony. Pauric Mahony, tá Dessie Hutchinson istigh, tá sí faighte ag Dessie, tá contúirt anseo, Dessie Hutchinson, deas íseal! Sin é an chéad bhuille atá buailte ag Dessie Hutchinson inniu ach cúl atá ann. Cruthaithe ag Pauric. Mahony. An pas isteach go Dessie Hutchinson a bhí taobh istigh leis féin agus tá Baile Mhic Gonair anois chun cinn anseo don gcéad uair le fada. Bhuel, cheap muid go mb'fhéidir go mbeadh toradh gan choinne. Is cosúil anois nach mbeidh. Briseadh síos anseo le fáil ag Peter Hogan. Peter Hogan trasna. Kevin Mahony, Kevin Mahony ar aghaidh go dtí a dheartháir Pauric. Pauric á tabhairt isteach le Ceathrúra le dul agus sin é fáth buillí saora agus an imirt agus an cruthú. Tug sleasa trasna. Ó, botún eile déanta anseo. Curtha ar aghaidh anseo ag Pauric Mahony go dtí Dessie arís. An bhfuil an dara cúl le teacht Dessie Hutchinson fós aige Dessie báite agus sin sin! Ó, Brian, arís an dá chúl botún a bhí i gceist agus má fhaigheann Dessie Hutchinson seans níos minicí ná a chéile sin a dhéanann sé. Bánn sé é. An puc amach ag Seán O'Brien, tá an fheadóg dheireanach séidte, tháinig Baile Mhic Gonair tríd ar éigean ach tháinig siad.